tisanayambe zonse titseke m'maso tipemphere oyera oyera atate wathu amene muli kumwamba tisowekera nzeru tisowekera mphamvu zimene munapasa aneneri anu osiyanasiyana kuti tikathe kukwanitsa kufotokozera za mbiri ya dziko lapansi ndi ulosi ndi kumene moyo wathu ukulowera pakuti izi ndi zinsinsi zimene anzeru a dziko lapansi satha kuzimvetsetsa inde ngakhale kuzifotokoza chifukwa mbiri yake ndiyobisika mzimu woyera munatipasa ife lonjezo lonena kuti tisazadere nkhawa kuti tizayankhula chani pakufunsidwa ife yafika nthawi imene mzakazi wanu ndikuyenera kuyima m'malo mwanu inde kunenera chimene chili pa mtima panu tikulakalaka nkhoswe mzimu woyera akhale nane mukhale pa nsonga ya lilime yanga ndikuti muzimene mwandiphunzitsa m'moyo wanga ndikathe kukagawana ndi anthu ena kupyolera mu phunziro ili zikapindulire ine zikapindulire moyo uwo ambuye ndikulakalaka phunziro ili likafikire moyo wa munthu wina nakamuthandiza kukhulupirira kunena kuti inu ndinu mulungu ndipo ndinu woyamba ndi wotsiriza wa chikhulupiriro chathu palibenso wina palibenso mwa wina amene ife tingapeze chipulumutso koma mwa inu yesu khristu opachikidwayo mulemekezeke ndi kutamandika mulungu wanga chifukwa mutipatsa ife moyo wa munthu wina kuti ukulandireni inu yesu kukhala mbuye ndi mpulumutsi wanu pamene tikakhala tikuphunzira phunziro ili tikupempha mukatisungitse zinsinsi izi ndi kuti tikazimvetsetse phunziro ili likakhale lophweka kumveka miyoyo yathu ndipo lisakakhale loleme- lolemeretsa wina aliyense wang'ono ngakhale wamkulu mulemekezeke ndi kutamandika mulungu wathu chifukwa chonena kuti ndinu mulungu wabwino ndipo ndinu mulungu wosamala tapempha zonsezi kupyolera mu dzina lanu yesu khristu amen tikadzafika mwamba dzakhala tsiku la chimwemwecho

chifukwa cha tsiku la lero lopambana limene Mulungu watipatsa mu tsiku la namba 5 limene tikuphunzira kuchokera pa mutu onena kuti ndife alendo. Phunziro lathu la lero likhala likulowa mkati tikhala tikuphunzira za ulosi ndi mbiri ya dziko lapansi. Ndipo mutu wake umene utatitsogolere mu tsiku la lero ndi onena kuti uyenera iwe kuneneranso. Uyenera iwe kuneneranso. Chifukwa choti tikumva kunena kuti uyenera iwe kuneneranso, ndi chifukwa chake tachiona kuti ndi choyenera kunena kuti tiphunzire phunziro limeneli. Ndi kuti litikonzetseretse ife ndi kutizindikiritsa ife kumene moyo wathu ukulowera. Ndi phunziro labwino kwambiri ndipo tisowekera Mzimu Woyera atitsogolere mu zonse. Uyenera iwe kuneneranso. Mu mutu waukulu umene ukutifotokozera kunena kuti ndife alendo. Mu dziko la chilendo limene tikukhalali, tikuyenera kuneneranso chifukwa chani? Posowa bvumbulutso anthu amaonongeka. Tatiyeni tipitire limodzi Masalimo 137 vesi 1 to 3. Ana a Israyeli, mtundu wosankhikawo, chifukwa cha kusamvera kwawo, nawonso adalandira dipoti. Mulungu anawanenera kuti akuyenera kutengedwa kupititsidwa ku ukapolo ku dziko la Babulo kwa zaka 70. Ndipo chinachitikadi chimenechi. Ezekiel, Yeremiya, Daniel, onse ananenera za chochitika ichi. Ngakhale Yesaya ananenera za chochitika ichi chonena kuti mtundu wa ana a Israeli, mtundu osankhikawo, chifukwa chonena kuti wachoka pamaso pa Mulungu, udzapititsidwa ku Babulo. Ndimakonda ulosi kwambiri. Komanso ndimakhala ndi mtima ndi chidwi chofuna kumvetsetsa za ulosi. Mwa chisomo cha Mulungu, pa kuwerenga, Mulungu amabweretsa mavumbulutso ake osiyanasiyana kuti tikamvetsetse zinthu zimene zimaoneka zobitsika, zotsekeka kwa anthu amene mwina sakhala ndi chidwi ndi ulosi. Tsiku la lero tikhala tikuona kuti ndi zingati zimene zinakwaniritsidwa, nanga ndi ziti zimene zatsala kuti zikwaniritsidwe? mu ulosi wa dziko lapansi, pali chaka china chake chimene chimatchuka kwambiri, 1844. Kuchokera chaka chimenecho, Satana anazindikira kunena kuti walowa nthawi ya kumapeto. Satana anazindikira kunena kuti kanthawi kamuchepera. Ndiye anabweretsa zinthu zosiyanasiyana. Zinthu zinayamba kuoneka nakula mphamvu mu dziko lapansi. achina bahai faith anabadwa nthawi imeneyi evolution theory imene takhala tikuti timayikambirana tsiku limene timalenga timaphunzitsana za chilengedwe inaphukanso mnyengo yake yomweyi kuyamba kukula mphamvu nzeru yake ndi ya dziko lapansi chifukwa satana akuziwa zoti kanthawi kamuchepera nthawi ikupita satana pakuona kunena kuti dziko silikufikabe pogwira chimene iyeyo akufuna Satana mpakana wafika popereka maphunziro aulere m'mayiko osiyanasiyana kuti anthu aziphunzira. Tikuyenera kuzindikira kunena kuti nzeru ya Satana imadza ngati yokoma. Ikamabwera imakhala nawo maonekedwe a mngelo wakuunika. ndipo anthu sazindikira kunena kuti akunamizidwa mpakana atapezeka kunena kuti ali mkati mwa chinyengocho. Tamvetserani. Masalimo 100 wa- 137 verse 1 mpakana 3 pali nkhani yonena kuti chani? Pali mawu amene ogwidwawo Ayuda amene anali ku Babulo anadandaula motere, Ku mitsinje ya ku Babuloni kumeneko tinakhala pansi, inde tinalira pokumbukira Ziyoni. Pa nsondozi uli m'mwemo tinapachika mazeze athu. popeza pamenepo akutigwirawo anatifunsa nyimbo ndipo akutizunza anafunsa anafuna tisekere ndikuti mutiimbire nyimbo imodzi ya ku ziyoni inu satana sachita kufuna kuti mumpembedze ka 70 amangofuna kamodzi kuti inuyo muchoke pamaso pa mulungu sizinatengeretu Adamu ndi Hava kudya za mtengo woletsedwawo mpaka mtengo wonse zipatso kumaliza kuti agwe pa chifuniro cha Mulungu. Kanangokhala kamodzi kenikeni ku mitsinje ya ku Babuloko. Inu, Satana ali pa nkhondo yayikulu ndi ife mpingo, ndipo sitikuyenera kukhala a mdima. Tikuyenera kuzindikira kunena kuti tili pa nkhondo yayikulu imene satana walavula zimadzi zake zimene zikuyimira ziphunzitso kufuna kukokolola inde wina aliyense amene sanakhazikike mu choonadi ichi tamvetserani kuchokera pa chivumbulutso chapter 12 verse 15 akutifotokozera kunena kuti ndipo inalavula mkamwa mwake potsata mkazi madzi ngati mtsinje, kuti akakokoledwe mkazi nawo. Mkazi amene tikumuona apayu ndi mkazi amene amaimirira mpingo woona umene chiphunzitso chake chakhazikika pa atumwi ndi aneneri, amene amutenga Yesu Khristu kukhala mwala wa pangodya mu chikhulupiriro chawo, kukhala mutu mu chikhulupiriro chawo, amene amutenga Yesu Khristu kukhala chitsanzo chawo kuti mu china chilichonse chimene Yesu Khristu anadutsamo, inde m'moyo wawo nawonso adutsemo. Ndiye akuti chimkazi chinalavula madzi kunena kuti chimukokolole mkaziyi. Tazindikirani inu mu chaka cha 1844 chimene tikukambachi ndi, ndi pamene chiweruzo cha kufufuza chinayamba, Yesu Khristu anachoka chipinda china kupita chipinda china, kupita chipinda chopatulikitsitsa. Tiphunzira phunziro limeneli patsogolopa. Ndi nthawinso yomweyo imene mpingo wotsiriza umene watenga uthenga wa angelo atatu kulalikira ku dziko lonse lapansi kuti Babulo wagwa. Samalani ndi ziphunzitso zokokololazi. Inde, ziphunzitso zophwanya choonadi, zoponderetsa choonadi, nawonso ndi nthawi imene unaphuka. Unaphuka uli waung'ono ndi kumakula ndi kumakula, onyozeka, opanda maonekedwe, monga timawerengera kuchoka pa Yesaya chaputala 53 kuti alibe 53 vesi 2 alibe maonekedwe okoma ena aliwonse, komatu ndi amene wagwiritsitsidwa choonadicho. Kodi inuyo mulolera kukhala mbali imodzi kambewu kotsalira ka mkazi kamene sikalola kugwadira lemba la chilombo, inde kugwadira fano ndi kulandira lemba la chilombo? Tikukhala mu nthawi ya kumapeto ya dziko lapansi imene china chilichonse chikuchitika moopsa kwambiri. pamene ziphunzitso zati mbwee, ndikutitu satana ataona kunena kuti plan yake ikuchedwa, anabweretsa maphunzi, ma, maphunziro osiyanasiyana masukulumu aulere onena kuti anthu aziphunzira koma ziphunzitso zake ndi za dziko lapansi taganizani ma atheist amafika ponena kuti in science we trust not in god of heaven they trust ana athu ambiri tikuwapereka ku maphunziro a dziko lapansi amene akumafika ponena kuti in science we trust tikuyenera tikudandaulira ana athu amene tsiku ndi tsiku ali okakamizika kupita masukulu a babulo inde kumene kuli mitsinje ya babulo imene ikuyenda mothamanga Ana a Israyeli anafika polira pa kukumbukira ku Ziyoni ku mitsinje ya ku Babulo, kumene anafunsidwa kuti angoyimba nyimbo imodzi yokha, koma iwowo anakana. Tikukhala mu nyengo imene anthu tikuyenera kupanga chisankho chokana. Osamangovomera zina ziri zonse zimene boma lapereka. Osangovomera ziri zonse zimene mpingo wapereka. Tazindikirani, tikukhala mu nyengo imene Satana wakwanitsa kulowa mu mpingo wina uliwonse, ngakhale wotsala wa Yehova, ndi cholinga chonena kuti tigwetsedwe mphwayi. Koma ngakhale Satana wadzalamo mbewu yake, taonani mmenemu Mulungu ayikamo nyenyezi zake zimene zagwiritsitsa choonadi, zimene sizipinda maondo awo kugwada monga A Hananiya, Azariya komanso Mishaeli, amuna atatu awo anzake a Daniel. Leroli tikhala tikuphunzira kuchokera pa buku la Daniel pamene titaone zinsinsi zazikulu zimene Daniel anadutsamo. Kodi mitsinje imene ifeyo, mitsinje imene Mwana wa Mulungu akuyenera kulandira kapena kumwamo ndi mtsinje wanji? Tatiyeni tipite pa Yohane chapter 7. Mwina ena akhoza kumakamba kuti kuti mitsinjeyo kunena kuti ndi ziphunzitso chifukwa chani? Tawerenga chimtsinje chachikulu chimene chinatuluka mkamwa mwa njoka ndi cholinga choti chimize mpingowo inde chikokolole mkazi chikongo- chiko- chikokolole mpingo wa mulungu ndi yesu amene ali mwa iwo ndikupereka ziphunzitso zosiyanasiyana Yohane chapter 7. Tiyeni tipitire limodzi ku Yohane chapter 7. Yohane chapter 7 tiwerenga kuyambira verse 37. Tifuna timve kunena kuti kodi pamene phunziro likupita kumapeto, inu ndi ine tikuyenera kukhumba kumwa kuchokera mu mtsinje wake uti? Yohane chapter 37 mutu wake akufotokoza kunena kuti Yesu aneneratu za mzimu woyera. Aleluya! Vesi 37, Koma tsiku lomaliza lalikululo la chikondwerero, Yesu anayimirira nafuwula ndi kunena, Ngati pali munthu akumva ludzu, adze kwa, adze kwa Ine, amwe. Aleluya! Adze kwa Ine, namwe. Chonde osangotanganidwa kulowera ku ministry iyi, ku, ku, ku, ku, ku, ku fellowship iyi, ku kachisi ichi, kumvetsera izi, kaya ndi pa YouTube, kaya ndi pa Facebook, kaya ndi pa WhatsApp, kumaona magulu olowa, magulu ena ndithu ndi a ku mitsinje ya ku Babulo, amene atenga ziphunzitso za dziko lapansi ndi cholinga choti inuyo mukamaziona pafupipafupi mufike pozizolowera ndipo muyambe pozichita. Tanena kuti Satana amadza ngati mngelo wa kuunika. Satana ali nawo machitidwe ochenjera kwambiri kuposa mmene ife anthu timaganizira tikuyenera kukhala osamala vesi 38 iye wokhulupirira wokhulupira ine Monga chilembo chinati, Mitsinje ya madzi a moyo idzayenda kutuluka mkati mwake. Aleluya! Wina aliyense amene akhulupirira zonse zimene Yesu Khristu ananena mu vumbulutso zimene zimapezeka m'Baibulo, ameneyo akunena kuti mitsinje ya madzi a moyo idzatuluka mkati mwake. idzayenda kutuluka mkati mwake. Inutu choonadi chimene muli nachocho, matenda amene munachiritsidwa aja, ntchito imene mumagwirayo, ana amene muli nawowo, banja limene muli naloyo, mwa inu mukuyenera kutuluka mitsinje ya moyo imene kupyolera mu madalitso amene muli nawo inuwo ambiri akamudziwe Yesu Khristu ndi kumutsata kumutenga iye kukhala mbuye ndi mpulumutsi wawo. Akutiuza kunena kuti Koma, vesi 39, Yohane chapter 7, koma ichi anati za Mzimu, amene iwo akukhulupirira iye anati adzalandire, pakuti Mzimu panalibe pamenepo, chifukwa Yesu sanalemekezedwa pa nthawi pomwepo. Iye pakunena kuti mitsinje ya moyo idzatuluka mwa iye, amatanthauza Mzimu Woyera amene adzalamulire miyoyo ya anthu. Pa nyengo imene tikupitayi mu ulosi wa dziko lapansi kupezeka magulu awiri okha. Magulu, gulu limene lili lozunzika ndi ziwanda ndi gulu limene lili lodzazidwa ndi Mzimu Woyera. Lizichita zinthu motsogozedwa ndi Mzimu Woyera yekha. ndiye lipita ku dziko lapansi mwamphamvu kulalikira kutchula dzina ndi- kutchula tchimo ndi dzina lake ndi kudzudzula ndi kuti anthu tikuyenera kumutsata yesu khristu kukhala mbuye ndi mpulumutsi wathu tamvetserani inu timati tikamawerenga kuchokera pa ezekiel chapter 14 verse 19 ndi 20 amatifotokozera kunena kuti olungama adzapulumutsidwa ndi chilungamo chake Palibe kupulu, palibe, palibe kupulumutsidwa wi- wina aliyense kapena kunena kuti ine chifukwa choti ndakhulupirira, chifukwa kuti ndinabadwira kwa abusa ndiye kunena kuti tonse ana abusa tipulumuka. Iyayi. Chifukwa chonena kuti kaya amuna anga ndi abusa, kaya ndi mtumiki wamphamvu, ndiye inenso ndi- ndilandira chipulumutso. Inenso ndili nayo nkhondo yanga imene ndikuyenera kumenya nkhondo ya chikhulupiriro ndi kuti ndigonjetse ndikalandire korona wa moyo. Kulibe wholesale salvation. Wina aliyense akaima yekha pa Chiweruzo, akuti, Nowa, Daniel, Yobu, akanapezeka, sa, sakadapulumutsa wina aliyense, mwana wamuna kapena wamkazi, koma akanapulumutsa moyo wawo wokha. Inu, sankhani kuima ngati Daniel, amene anali nacho chikhulupiriro chosagwedezeka. Atakumana nazo nyengo zokhwima, analolera kukalowa ndithu kuponyedwa mu dzenje la mikango, koma Mulungu anamupulumutsa. Tiyeni tipitire limodzi pa Daniel chapter 2 kuti tione zimene mfumu inakha- ina- inaona. Daniel chapter 2 pali fano limene mfumu inaona mu loto. Mfumu Nebukadineza inali mfumu yayikulu imene imalamulira dziko lonse lapansi. ku Babulo. Tikukhala mu nyengo imene posachedwapa chipembedzo chikhala chili chokakamiza. Tatiyeni tiwerenge Daniel chapter 2 verse 1 akufotokoza kuti chani. Chaka chachiwiri cha Nebukadinezara, mfumu Nebukadineza analota maloto, ndi mzimu wake unavutika, ndi tulo take tidamwazika. akuti mu chaka chachiwiri mfumu nebukadinezara ikulamulira mfumu nebukadinezara inayamba kulamulira mu chaka cha 605 bc before christ yesu khristu asanabwere Mmene tinakambirana muja kuti chipangano chakale chi- amene amakhala ngati wokhala pakatikati pa chipangano chakale ndi chipangano chapa- chatsopano ndi kubadwa kwa yesu khristu kupezeka kwa yesu khristu mdziko lino lapansi yesu khristu analipo pa- kuyambira pachiyambi zimene tikuyenera kuzidziwa ndipo tisamayiwale Ndipo nthawi imeneyi, 605, ndi pamene achina Daniel anatengedwa kupititsidwa ku dziko la ukapolo. Tiziti tikawerenga Daniel chapter 2, tiziwerenganso Daniel chapter 7. Chifukwa chinachitika kunena kuti patatha zaka 40, mzukulu wake wa Nebukadineza akulamulira, naye Daniel anaona loto. Loto limene Daniel anaona chani? Nanga chimene chinamuchitikira chinali chani? Daniel chapter 7 verse 1 akutifotokozera kunena kuti chaka choyamba cha Belisezara mfumu ya Babulo, Daniel anaona loto, naona masomphenya a mtima mwake. pakama pake ndipo analemba lotolo nalifotokozera mwachidule tamvetserani pa vesi 15 chinamuchitikira daniel ndi chani vesi 15 koma ine daniel mzimu wanga unalaswa mkati mwa, mkati mwa thupi langa ndi masomphenya a mtima mwanga anandivuta tikuonapo anthu awiri onse aona maloto nebukadineza waona loto koma loto lamuchokera daniel waona loto mmasomphenya koma lotolo iye akulikumbukira koma linamusowesa mtendere masomphenya anamuvuta mu mtima mwake masomphenya awatu atanyamula uthenga umodzi Ndipo ndi Daniel yemweyi amene anamasulira loto la mfumu Nebukadinezara zaka 40 zapitazo. Inu Mulungu ndi okhulupirika. Mutu wathu mu tsiku la lero akutifotokozera kunena kuti uyenera iwe kuneneranso. Nthawi ikamapita zinthu zimafika pomaiwalika. mulungu atampasa ichi nebukadinezara mu 605 daniel amazachiona mu zaka zapafupifupi 556 pamene amazalandiranso naye loto fo ndi nthawi imene belisezara analowa pa mpando wa agogo ake nebukadinezara ndikuona zomwe zomwezo koma mu njira ina ndi zofotokozedwa moonjezera kuti kodi maufumuwa khalidwe lawo ndilotani tamvetserani chimene chinachitika tikawerenga kuchokera mu daniel chapter 2 verse 6 nebukadinezara anali nayo nkhondo yolimbana ndi amatsenga anzeru aku babulo ndi kuti amasulire loto koma lotoli mfumu inali italiiwala ataona kunena kuti anthu amene amadalira a zamalamulo a mdziko lake sakumasulira sakuulula sakupanga maula awo matsenga awo kuulula anafika popereka chiopsezo kunena kuti amene samasulira ndimupha ndipha inu ndi mabanja anu omwe nthawi imeneyi daniel pamodzi ndi a- a- ndi azinzake ena mukawerenga daniel chapter 1 anali ali ku sukulu ya malamuloyo akuphunzitsidwa kuti akhale anzeru aku babulo ndi chitaperekedwa chigamulo cha mfumu ndiye kuti ngakhale iwo amene anali ku sukulu anayenera kuti aphedwe daniel anapita kukamudandaulira aspenazi kuti "Ah, mfumu yafulumiriranji kunena kuti ikufuna kuti iphe anthu mutipase mpata tikapemphere ndipo daniel timamva kunena kuti pa chiyambira vesi 17 18 kunena kuti iyeyo anapita kwa abwenzi ake hananiya mishaeli komanso Azariya, amene anawasintha mayina amene timawadziwa aja, Shadrake, Misheki ndi Abedinego. Sindikonda kutchula mayina amenewo chifukwa ndi amni- ndi am- mayina a milungu ya ku Babulo. Daniel anapemphera ndi anzake. Mwa chisomo cha Mulungu, vumbulutso linaperekedwa kwa iwowo. Ndiye tikufuna tilisanthuleno kuti kunena kuti kodi lotolo limene analiona mfumu linali lotani? Ophunzira, Akasidi, inde, anzeru a ku Babulo, anafika pogonja kunena kuti chinthu chimene mukufunsachi, Mfumu, palibe munthu amene anayamba wafotokozerapo. Koma ndi mulu milungu imene imakhala sikhala pakati pa anthu. Anthu a ku Babulo anafika ndithu podandaulira mfumu kuti mwafunsa chinthu chachikulu. Vesi 6 akunena kuti, Mfumuyo, Koma mukadziwitsa lotoli ndi kumasulira kwake, mudzalandira kwa ine mphatso ndi mphotho ndi ulemu waukulu, chifukwa chake mundidziwitse lotoli. Koma iwowa anayankha. Anayankha kunena kuti, Zimene mwafunsazi mfumu, mu mbiri ya dziko lapansi palibe munthu amene anayamba wafunsapo. Openduza onse adalephera ndithu kufotokoza za chinthu chimene mfumu inaona. Vesi 28, Daniel anayankha kuti chani pakumasulira loto? Mfumu inayankha niti kwa Daniel, amene dzina lake ndiye Betsezara. Ukhoza kodi kundidziwitsa lotolo ndidalilota ndi kumasulira kwake? Vesi 27, I mean, mnawerenga vesi 26. Vesi 27 Daniel anati. Daniel nayankha Daniel pamaso pa mfumu nati, Chinsisi inachitira liuma mfumu. Angakhale anzeru openduza alembi kapena alauli sakhoza kuchiulula mfumu. Eh, Daniel nayenso anayankha ngati a- wa ku Babulo, kunena kuti anzeru, opo- openduza, alembi, alauli sangakhoze kuchiwulula chinthu ichi mfumu. Mfumu I think inakhala ndi nkhawa kuti kamwana anga kanditayisa nthawi. For nthawi imene Daniel mwina ndi zaka olo 17 zisanakwanenso 20 ali ku sukulu. asanamalize chaka chake chachiwiri ali ku sukulu, sukulu imene amayenera kukhalamo zaka folo, anapezeka kunena kuti asanamalize sukulu wayamba kale kugwira ntchito yaulosi, wayamba kale kuoneka kuti ndi wanzeru pakati pa anthu amene sali anzeru. Ndikufuna ndikutsimikizireni abale anga, promotion imachokera kwa Mulungu. Anthu akhoza kukuponderezani mu njira ina iliyonse, koma Mulungu akakuikirani poti mudutse, Mulungu amakonza njira popanda njira. Mu nthawi imene dziko limaoneka kuti latha nzeru, ndi pamene alosi a, a, a, a, a, ndi pamene aneneri a Yehova amafunikira ndi kuti apereke mayankho. Mwangozi tsiku la lero anthu akumapita kukafuna nzeru kuchokera kwa, kwa aula, amatsenga, amene sakhulupirira Mulungu. Monga taphunzira phunziro la dzulo, kunena kuti kodi mufuna mufunsira za munthu wamoyo kwa anthu okufa? Tikuyenera kubwerera ndi kukafunsira kwa Ambuye. Vesi 28 akunena kuti, Koma kuli Mulungu kumwamba, wakuvumbulutsa zinsinsi. Iye ndiye wadziwitsa mfumu Nebukadinezara chimene chidzachitika masiku otsiriza. Loto lanu ndi masomphenya a mtima mwanu pakamwa panu ndi awa. Mfumu Nebukadineza ankalingalira kunena kuti, Kodi tsogolo la ufumuwu lidzakhala bwanji? Ndipo anafuna kudziwa. Ndiye Mulungu anampasa chiloto, chimenenso atachilota anachiwala ndiye anayamba kuzunguza nacho anthu kuti anthu amululire. Koma lotolo Mulungu anampasa pa cholinga chonena kuti likaonetsere za zinthu zimene zikuyenera kudza m'masiku otsiriza. maufumu amene angabwere. Tiyeni mwachangu changu tikambirane. Anaona chif, anaona chif, chifano chooneka ngati munthu chili ndi magawo folo. Pa magawo folopo zitsulo zosiyanasiyana, golidi, siliva, blasi, iron. Mapazi ake osakanizika dongo komanso ndi chitsulo. Naye Daniel patatha zaka 40 anaona, iyeyo sanaone chimunthu Koma iye anaona zirombo zosiyanasiyana zoopsa zikuvunduka kuchokera pamadzi ndiye zinampasa nkhawa. Chirombo choyamba chinali mkango. Pamene, da- pamene Nebukadinezara mutu unali wa golide kuimira ufulu wa, uf- ufumu wa Babeloni umene umayamba mu zaka za 605 Atatha kuona chimenecho, anadzaonano pa, pa chifuwa pa chifanopa. Mfumu inaona chitsulo cha silva. Uku Daniel anaona chimbalangondo chitanyamula ndithu mafupa atatu mkamwa mwake a munthu. Pachiuno apa anaona chitsulo cha brass, ena amati bronze, ena amati mkuwa mu Chichewa. ufumu umene umaimira Greece, umene umaimiridwa umaimiridwa ndi nyalugwe amene ali ndi mitu folo. Atatha kuona chimenecho, anadzaona ma- ma- miyendo da- Nebukadineza mf- mu chimunthu chimene anachiona chija miyendo yachitsulo. Miyendo yachitsuloyi imaimira ufumu wa Roma. kwinaku daniel anaona chilombo chowopsa chili ndi nyanga 10 ndiye kunapezeka kuti ataona nyanga 10 zija kunadzaphuka kanyanga kena katangophuka amene pachakuti pha nyanga zina zitatu zinazulidwa magazi chu chu chu chu chu chu chu chu chu kenako anazaonano nebukadineza mapazi osakanizika dongo ndi chitsulo inu sizingasakanizike tayesani muka- muka- mukayese ku- ku- kusakaniza olo mutati mubu- mu- muphome dothi pa- pa- pa- pa- pa poto wanu likanganukapo pasanapite nthawi sizingagwire sungamatire dongo sungamatire dongo poto kunena kuti uziphikira sigwira pangatalike makamaka madzi akamalapo zoti pagunyuka pakanukananso payambanso kuchucha ndiye tikuona kunena kuti kanyanga kamene anakaona danielka mu daniel chapter 7 kanapezeka kunena kuti kanapasidwa kamwa kanapasidwa maso ooneka ngati a munthu ndipo kanayankhula zoopsa zonyoza mulungu maufumu onsewa awa anapita babulo adapita medopesia anapita grisi anapita romu wachikunja anapita Lero tili mu divided kingdoms. Inde mafumu amene ali omwazika a ku Europe ndi chifukwa chake timaphunzira kunena kuti Africayi anagawidwagawidwa ndi mafumu akunjawo ife kuno tili pansi pa Great Britain. So tikumva kunena kuti tili kumapazi kumapeto kwa chimunthu chimene anachionaku. Nebukadineza anaona mwala osemedwa opanda manja ukubwera ukubwera kuzamenya kumapazi kwakeku kumeneku ndikubwera kwa yesu khristu ndipo yesu khristu adzakhazikisa ufumu wake ndiye tifuna tikhale ndi chidwi kwambiri pama pa miyendo iyi imene ili yosakanizika dongo inde yosakanizika dongo komanso momwemo tikupezamo kunena kuti muli chitsulo kuti mphamvu yake ikhala motani chifukwa panopa tili nthawi imeneyoyo talowa mu new world order imene zochitika zonse zikulozera ndithu kubwera kwa yesu khristu ndipo tikuyenera ifeyo kuneneranso tikuona mulungu olungamayo anamuonetsera chinthu ichi nebukadineza atamuonetsera nebukadineza sizinathere pompo papita zaka 40 ulosi wayamba kuyiwalika nthawi imeneyo daniel ndi woti walowano mu ufumu wachiwiri wa medopesia mukuona mulungu ndi okhulupirika umboni umenewo ndi okhulupirika olo mukafufuza history ya dziko lapansi zinthu zimenezi mukazipeza satana amadana ndi iwo onse amene amaphunzira history ndi cholinga chonena kuti azindikire amafuna azibisi- azi- azivindikira machimo ake amauona mu ufumu umene u- umaimira chimbalangondo ndiye anamuonetsanso za ana- anamuonetsa za leopard kuzamuonetsa za chilombo choopsa chopanda maonekedwe cha nyanga khumi daniel ndiye daniel ataona zimenezi anafotokoza kunena kuti koma ine daniel mzimu wanga unalaswa mkati mwa thupi langa ndi masomphenya a mtima mwanga anandivuta. Anafuna kumvetsetsa za chinthu ichi. Koma Mulungu anamuwuza kuti chani? Tatiyeni tipite pa Daniel chapter 12. Daniel chapter 12 anayankhidwa zotani Daniel? Akufuna kudziwitsitsa ndi kumvetsetsa makamaka za kanyanga kakang'ono kamene kanali ndi maso ndi pakamwa anayankhidwa kuti chani daniel chapter 12 verse 4 akufotokoza kunena kuti koma iwe daniel tsekera mawu awa nukomere chizindikiro bukhu mpaka nthawi ya chimaliziro akuti akomere mawuwo mpaka nthawi ya chimaliziro nthawi ya chimaliziro tanena kuti ikuyambira pati ikuyambira 1844 ambiri adzathamanga chauko ndi uko ndi chidziwiso chizatuluka akuti nthawi imeneyoyo yachimaliziroyo kuyambira 1844yo Ambiri adzathamanga cha uku ndi uku, ndipo chidziwitso chidzachuluka. Ndi chifukwa chake zotengera zofooka ngati ife tikukwanitsa kufotokoza zachinsinsi izi, chifukwa chidziwitso chidzachuluka. Zinthu sizikuvuta kupeza ndi intaneti iyi. Mukafuna kumvetsetsa, naye munthu amene amafuna kumvetsetsa za prophecy. satenga buku satenga buku lopatulika kukhala lotsekeka koma limakhala lotseguka monga tinafotokozera muja kuti ukatsegula vesi ngati sukumva monga yakobo analira kwa mulungu kunena kuti sindikusiyani mpaka mundidalitse iwenso uzigwada kuti ambuye sindikusiyani mpaka mundidalitse muvumbuluse chinthu ichi kwa ine mpaka ndichimvetsetse mulungu azachivumbulusa mwa chinsinsi chake tamvetserani tikamawerenga kuchokera pa vesi 8 akufotokoza za buku lotsekeka ili ndi ndinachimva ndi ndinachimva ichi koma osazindikira pamenepo ndinati mbuye wanga chitsiriziro cha izi nchiyani verse 9 ndipo anati pita daniel pakuti mawuwo atsekedwa nakhomeredwa chizindikiro mpaka nthawi ya chitsiriziro

ziku- zimakhala zikumachepa mphamvu mmene mukuonera kukafika ku chitsulo chachabechabe inde mpaka kukafika ku dongo la chabechabe zikutanthauza kunena kuti mu ufumu wina uliwonsewo mphamvu zawo ulemerero wawo umanka ukumachepa ukumachepa Ndi chifukwa chake pomasulira lemba, pomasulira loto Daniel amafotokoza kunena kuti ndipo ufumu wochepa mphamvu udzatenga ufumu wanu, ndipo ufumu wochepa mphamvu udzatenga ufumu wa Medo-Persia, ufumu wochepa mphamvu udzatenga ufumu winawo. Ndikufuna ndikuwuzeni kunena kuti utangoti ufumu wa Nebukadineza uli apo chi, wa roma ulipo chii amenyane nkhondo aroma agwa koma chifukwa chonena kuti munthu kuthera ndi kumapazi ufumu wa, wa, wa babulo sudzaonekaso unapita komanso china chimene chimai chu- chikuyimira kuchoka kumutu kumapita ku- kuchoka kumutu kwa chifano chija kukafika ku phazi apart from kuti mphamvu political power imanka nachepa pa ufumu wina uliwonse. Tikuonanso kunena kuti chinali chikhalidwe chimanka chikumachepa ndi kumavunda nthawi ikupita. Ndi zomvetsa chisoni. Chinali chikumavunda. Mkango umene Daniel anauona anafotokozera anaupasa mtima wa munthu. Inu Nebukadineza tu amamva chisoni. Anapanga ma mistake moyo wake. Koma amakhudzika. amaopa mulungu wakumwamba koma maufumu mene akupita mulungu akumuchotsa pang'ono pang'ono inu tikukhala kumapeto kwa nthawi ya dziko lapansi tifuna titsimikizirane zimenezozo ndi chifukwa chake leroli chikhalidwe chafika povunda Ndi chifukwa chake tikukhala mu nyengo zoopsa kwambiri zimene anthufe tikuyenera kusamala ndi kuzindikira ndi kuona kunena kuti Yesu Khristu atsala pang'ono kubwera. Tatiyeni tipite mwachanguchangu ku Genesis chapter 6. Tifuna tione pamene dziko lapansi lafika ndi kuti kodi ifeyo monga owerenga tikuyenera kukhala osamala motani. Genesis chapter 6. Genesis chapter 6 verse 1. Tifuna tilumikizise ndi nyengo imene tikukhalayi. Tikanatha kukambirana zazikulu zimene zinachitika mu Babulo, mu Medo-Persia, mu Greece, mu Rome, koma tikufuna tikhazikike mu Romumu. Inde Rome wogawanikayu, osakanizika dongo, inde osa- mo- momwemo muli chitsulo, ndi mmene tikufuna tionetsetse timvetsetse chifukwa ndi nyengo imene tikudutsa. Genesis chapter 6 verse 1. Ndipo panali pamene anthu anayamba kuchuluka pa dziko, ndi ana akazi anawabadwira iwo. He, haleluya anthu atayamba kuchuluka padziko kodi inu atabwera a zaumoyo apa sanena kuti overpopulation overpopulation anthu mwachulukitsa mwachulukitsa nthawi ya nowaso anthu anachulukitsa nde chinachitika ndi chani anthu atachuluka inu anthu akachuluka uchimoso umachuluka mukamakonda kukhala pa malo amene pali dzianthu dzambirimbiri mungodziwa zonena kuti mukuwani- mwa- mwa- anthu amene ali ndi ziwanda zambiripo ndi ambiri kusiyana ndi abwino ndi malo oopsa kwambiri ndi chifukwa chake mulungu akunena kuti tulukani pakati pawo mukakhale kumbali kumene muzikakhala ndi nthawi yokumva mawu a mulungu osakhala ndi nthawi yophunzira maphunziro a dziko lapansi ku country living Azitsogoleri ambiri lero akuima natsutsa mfundo imene mwa posachedwa tizindikira kunena kuti tikukhala mu babulo ndipo ma system a babulo awa atipweteka. Tatiyeni tiwerengenso pa verse 6. Akufotokoza kunena kuti ndipo Yehova anamva chisoni chifukwa anapanga munthu pa dziko lapansi ndipo anavutika mumtima mwake. Zomvetsa chisoni nanga! Vesi 11, Ndipo dziko lapansi linavunda pamaso pa Mulungu, dziko lapansi ndipo linadzala ndi chiwawa. Kaya mukutha kupanga relate mawuwa akuti kuli overpopulation. Tikawerenga pa vesi 11 akunena kuti dziko lapansi linavunda ndipo linadzaza ndi chiwawa. Chiwawatu chili pena paliponse masiku ano. Sungamulole mwana wako wamkazi kumayenda usiku chifukwa sukudziwa chingachitikire ndi chani. Sitingagone nyumba zosakhoma ngakhale kumudzi kumene umakhoma kumene chifukwa okuba afika pena paliponse chiwawa chili pena paliponse. China chake chikangophonyeka anthu mademo koma kuswa kuti "Ih, koma kukwiya kwake kumene kukotani. Zoti kale anthu amatha mwina kupo- kupeza kuti apondana mwina phazi ndi kungokhulukirana zimenezo zinatha. Anthu akumalola kutenga mpeni kumbaya mnzawo mopanda chifundo. ndiye muoneno mmene chiwawa cha- chakwerera ndi midiya ndi zimamuvitu zimene tikumaonerazi zimene zimatipangisa anthufe kukhala ndi maganizo okhala ngati achinyama taoneraonera nkhondo uko taoneraonera zachiwerewere uko basi maganizo kumakhala achiwerewere maganizo a nkhondo basi maganizo okhetsa mwazi tikukhala munyengo yowawa kwambiri munyengo yovuta im- kwambiri imene anthu sakuona kovuta kukhetsa mwazi wa munthu munthu akuphedwa ngati nkhuku mopanda chifundo chifukwa cha mawu a mulungu tinafotokoza kuti pali mayiko ena saloleratu amalola mpaka kugenda kuwotcha munthu foti wasunga baibulo m'nyumba mwake tikukhala masiku ovuta ovunda ndi chifukwa chake pakati pathu anthu afika ponena kuti in science we trust osati in God. Mulungu afufutika. Kodi Mulungu afufutika m'nyumba mwanu inu tili m'dziko la chilendo ili? Anzathu analira achina Daniel ku Babulo kuti tidzayimba bwanji nyimbo mu dziko la chilendo. Atangofunsidwa nyimbo imodzi yokha, rekodi imodzi yokha anakana. Kodi inu mukana mu dziko la chilendo lino? kapena mupereka mug- mugon- mug- mugu- mugonekera khosi ndikumangovomereza zina zili zonse zimene satana wayika koma taonani pa vesi 13 akufotokoza kunena kuti ndipo mulungu anati kwa nowa chimaliziro chake cha anthu onse chafika pamaso panga pakuti dziko lapansi ladzala ndi chiwawa chifukwa cha iwo taonani ndidzaononga iwo pamodzi ndi dziko lapansi inu mulungu kwake sikuononga mulungu wathu sokupha mulungu wathu ndi wachifundo ndi chifukwa chake anatumiza yesu khristu kuzatifera yesu khristu anabadwa mu- mu- mu- mu nthawi ya roma nda asilikali a Roma amene anamu- anamupachika anapita kumwamba dziko silinathe mwala uwu wapangodya amene amayimira yesu khristu umene unabwera wopanda manja ku- wopanda manja ndikuzagunda mapazi achi- achilo- achifanowa sunadze tili pamene popo ufumu osakanizika iron ndi clay ufumu oopsa kwambiri umene akulakalaka akuyesesa kunena kuti mafumu alumikizane. Ndi chifukwa chake tikufotokozera pa mutu onena kuti uyenera iwe kuneneranso. Tatiyeni tipite ku Chivumbulutso chapter 10. Ku Chivumbulutso chapter 10 tione kunena kuti patapitano zaka zambiri zambiri kwambiri Kuchokera nthawi imene Daniel anaona zilombo zosiyanasiyana, kodi Mulungu anakhalabe chete? Kapena masomphenya akumapeto kwa nthawiyo anampasanso munthu wina? Tatiyeni tipite pa Daniel chapter 10, I mean pa Chivumbulutso chapter 10. Pamene tikaonenso kunena kuti Yohane pa chisi cha Patimo. Inde Yesu Khristu atabwera koyamba, nabwerera kumwamba, anaona kuti ndisakhale chete. Ulosiwu ukhoza kuiwalika, koma ndikuyenera kuwafotokozera. Ndiye chimene chimachitika, Mulungu wathu ndi wabwino inu. Nebukadineza anangoona zitsulo zina, zitsulo zosiyanasiyana. Ataona zitsulo zosiyanasiyana zinamasulidwa mo- kuti ya ufumu wakuti ufumu wakuti ufumu wakuti ufumu wakuti. Pamene amazaona Daniel anazaona zilombo zosiyanasiyana. Zilombo zija amazifotokozerano momwe aonjezera kuti ufumu uyenda chonchi, uyenda chonchi, uyenda chonchi. Patapita nthawi ali ku Medo Persia mu Daniel chapter 8, Daniel anaonanso zina. Timamva za nkhosa, timamva za tonde, ndiye kenako timazangoonano kanyanga kakang'ono. Ndi kuti maufumu aja amanka nachepa, amanka nachepa, ana- amanka nachepa. Mukawerenganso Daniel chapter 11 timaonapo za mafumu anayi. Kenako mfumu yayikulu imene im- imayimira Alexander the Great amene analamulira ku Greece. Kenako timazamva mfumu ya kum- mfumu ya kumpoto, mfumu ya kumpoto, kenako kubwera kwa Yesu Khristu. Mfumu ya kumpoto iyi imene ikuzionetsera ngati iyeyo ndi kumpoto, chifukwa kumpoto ndi kumene kumakhala Mulungu wathu. Mfumu ya kumpoto iyi sikuimira Yesu Khristu, ikuimira ulamuliro wa papa umene uli kumapazi uku. Tamvetserani pa Chivumbulutso chapter 10 tikuyenera kuphunzira za mawu awa chifukwa chani daniel mu- musai- musaiwale pa daniel chapter 12 anamuza kuti atsekere sangamvetsetse chifukwa zinthuzi ndi za nthawi ya kumapeto ndi kumapeto kukati kwafika kodi mulungu anakhalabe chete kuti zinthu zizikhale zotse- zotsekeka anthu asamve anthutu adamva daniel chapter 10 verse 1 akufotokoza kunena kuti ndipo ndinaona mngelo wina wolimba ali kutsika kumwamba wovala mtambo ndi utawaleza pamutu pake ndi nkhope yake ngati dzuwa ndi mapazi yake ngati mizati ya moto ndipo anali nako m'dzanja lake kabukhu kofunyulula, ndipo anaponda nalo phazi lake lamanja panyanja, ndi lamanzere pamtunda, nafuula ndi mawu akulu monga ngati mkango wobangula. Ndipo pamene anafuula, mabingu asanu ndi awiri analankhula mawu awo. Aleluya! Mngelo amene anamuona apa okhala nawo maonekedwe owopsa ovala mtambo utawe- utawaleza pamutu pake nkhope yake ikuwala ngati dzuwa mapazi ake akuoneka ngati moto ndi yesu khristu anamuona atanyamula kabuku ataponda pa nyanja akuti phazi lake lamanja linaponja- linapona- linapon- linaponda pa nyanja phazi lake lina linaponda lakumanzere linaponda pa mtunda Mapaziwa akanatha kuwaponda mbali imodzi, koma anaponda konse. Chifukwa iye ndiye wolenga, analenga kumwamba ndi dziko lapansi, nyanja, ndi zonse zokhala mmenemo, kusonyeza dominion, kusonyeza ulamuliro umene anali nawo wa dziko lonse lapansi, ndi kuti ulosi umene anaufunyululawo unali otsegulawo unali woyenera dziko lonse lapansi. Akufotokoza kunena kuti Ndipo lamanzere, pamtunda. Verse 2 ndipo anali nako mdzanja lake kabuku kofunyulula kanali kabukuko kofunyulula vesi 6 akutifotokozera kuti chani pa chapter chomwechi cha Chivumbulutso chapter 10 vesi 6 akufotokoza nalumbira kutchula iye amene ali ndi moyo ku nthawi za nthawi ndi mulungu yekha amene analenga m'mwamba ndi zinthu zilipo momwemo, ndi dziko lapansi ndi zinthu zili momwemo, ndi nyanja ndi zinthu zili momwemo, kuti sipadzakhalanso nthawi. Aleluya! Sipadzakhalanso nthawi. Time will be no longer. Palibenso ulosi wina umene ukubwera beyond 1844 wotitsimikizira kunena kuti kubweranso chinthu china kapena ufumu wina. Ufumu uwu ndi womalizira, ndi chifukwa chake pa Mateyu 24 anafika kunena kuti zinthu izi zonse zidzafika pochitika mu m'bado uno, mu m'bado umene Yesu Khristu anabadwa, inde mu m'bado wa Chiroma. Kumbuyo kwa Babulo kunali maufumu osiyanasiyana. Mtundu wa ana a Israyeli umazindikirika monga ngati dziko la lonjezano, mtundu wosankhika. Koma chifukwa cha kusamvera kwawo, anawalanda chimenechi. Anachiika mu Israyeli wa spiritual, spiritual Israel. Israel wauzimu. Ndi chifukwa chake kuno ku Malawi ife tikudziwa zoti ndife ana a Abrahamu mwa chikhulupiriro. Ndife a Israel. Ndife m'bado osankhikawo, inde oyitanidwa, osankhikawo, okhulupirikawo ndi amene akupanga gulu la ana a Mulungu. Pamene mukumva kuyitana chonchi inuyo, muyesese mukhale osankhika. mayeso a dziko lapansi anthu amakhoza ambiri ndipo amakhala anthu ena amene amawasankha ndipo amakhala anthu ena posankhikapo amene amakhala okhulupirika maphunziro awo kuti adzachite bwino maphunziro a dziko lapansi ndi chimodzimodzinso ulendo wopita kumwamba kuyitanira ndi kwa wina aliyense Yesu watsegula manja ake akuyitanira wina aliyense kuti bwerani idzani kwa ine mudzamwe madzi a moyo ndipo mwa inu mudzatuluka mtsinje wa moyo umene udzafikira pena paliponse Mudzaonetsera zipatso za Mzimu Woyera ndipo mphatso za Mzimu Woyera zidzakutsatirani. Yesu akuti idzani kwa ine. Tamvetserani. Kwa iye amene anali ndi udindo wa dziko lonse lapansiyi akufotokoza kuti chani verse 6. Komatu masiku a mawu a mngelo wachisanu ndi chiwiri mmene iye adzayamba kuwomba, pamenepo padzatsirizika chinsinsi cha Mulungu, monga analalikira kwa akapolo ake aneneri. Ndi angelo 7 okha, palibe angelo 8. Angelo 6 malipenga awo anawomba kale. Monga tinaonela phunziro la dzulo kuti imfa mbola yako ili kuti? Kwatsala lipenga limodzi, lipenga lotsiriza. Limenelo likangolira, olungama akhala chilungamire. Ochimwa akhala ochimwa, palibenso kulapa. Yesu Khristu akhala kutuluka m'chipinda chopatulikitsacho chimene chiweruzo chofufuza chikuchitika chili mkati. Lero munthu akafa, rekodi yake imalembedweratu kumwamba. Kulibe purgatorio, kulibe kumupembedzera, ziphunzitso za mitsinje ya ku Babulo, zimene chinjoka chinalavula mu mpingo, kugwedeza mpingo wina uliwonse, koma kambewu ka mpingo woona umene ukupezeka pa Daniel chapter 12 verse 1 kadzalimba sikazagwedezeka, kazakhala kukhazikika pa mwala umene uli yesu khristu mwala wa pangodya chikhulupiriro chanu inu muchiike mwa yesu khristu ndikuti pamene akubwera mu ufumu wake adzakupezeni muli olungama inu pamene dziko pamene mpingo zikulumikizana inuyo musankhe kukhala akhola lake la yehova tamvetserani kuchoka pa verse 10 verse 11 pamene pakuchokera mutu wathu onena kuti uyenera iwe kunenera chifukwa pali zinthu zina zimene sizinachitike zimene zikuyenera kuchitika ndi chifukwa chake uthenga ukukutifika nthawi ino kuti utichenjeze tidziwe kunena kuti kodi tiyenda muziti osangofuna kupangidwa profesayi ku 2063 tizakhala pa ufulu tinaona anatinamiza ife vision 2020 tinkayimba koma vision 2020 inatibweretsera covid musayembekeze mtendere wina uliwonse mu dziko lapansi tatiyeni tiwerenge limodzi pa vesi 10 ya chivumbulutso chapter 10 pamene akufotokoza kunena kuti ndipo ndinatenga kabuku mdzanja la mngelo ndipo ndinakadya ndipo kanali kanali mkamwa mwanga kozuna ngati uchi ndipo pamene ndinakadya m'mimba mwanga mudawawa inu choonadi ichi ukachimva m'mimba mumawawa ukazindikira kunena kuti ha kodi sabata si sande koma ndi sabata ndi satade umamva kuwawa ukazindikira kunena kuti mulungu amadana ndi zachiwerewere umamva kuwawa umamva kuotcha zimawawa m'mimba ukamva kuti zokudya mulungu anaika malire kuti udye izizi usadye

ndipo ananena nane, Uyenera iwe kuneneranso pa anthu ndi mitundu ndi manenedwe ndi mafumu ambiri. Tikukhala kumapeto a mbiri ya dziko lapansi kumene posachedwa Yesu Khristu abwera. Taonani, pamene timaona Daniel chapter 7 kuti maufumu a dziko lapansi anaonetsedwa ndi zilombo zosiyanasiyana, komanso tikawerenga ngakhale ku chivumbulutso chapter 13 timaonapo za chinjoka timaonapo za nkhosa koma nkhosa ikutulusa zimawu ngati za njoka imene imayimira america imene itatenge mbali yayikulu mu new world order mapazi athu alowa mu new world order akuti welcome to new world order katuni amene anamutulusa anamutulusa anthu oyipawo anamuyika patsogolo donald trump pambuyo pali putin pambuyo pakepo timaonapo pali uyu wa ku china yi, wa, wa ku north korea yi ha kusonyeza zonena kuti anthu amenewa ndi amene akulitengera dziko lapansi kufika kumapeto nkhondo chiwawa chivundi chikhala chili pakati pathu pamene yesu khristu akubwera tazindikirani pamene tikuona zilombo zosiyanasiyana chokoma nanga bwanji tikawerenga kuchokera pa yohane chapter 1 yesu khristu akumuonetsa ngati mwana wa nkhosa aleluya sanamuonetse ngati mkango inde ama- ama- amafuula ama- amabuma ngati mkango amabuula ngati mkango ndi mkango wa yuda kwa ife opulumutsidwa koma chifano icho mutu wake unali wa mkango koma mkango wake wa dziko lapansi ndipo satana akumfotokoza kuti ndi mkango wobuma akuyendayenda akungobumatu koma tazindikirani mkango wa yuda ndi mwana wa nkhosa yohane chapter yohane cha 10 tiwerenge limodzi yohane chapter 1 mwana wankhosa amene anaperekedwa ngati nsembe ku dziko lapansi ameneyo ndi chizindikiro cha ife ana a mulungu tikuyenera kukhala ofatsa ngati nkhosa chifukwa mwana wa nkhosayo wayenera kulandira ulemu ndi matamando 1 yohane chapter 1 verse 26 yohane mbatizi anaperekera umboni za za Yesu Khristu, amene Iyeyo ali Mwana wa nkhosa operekedwa kuyambira chipango cha dziko lapansi. Yohane chapter 1 verse 26 tikuwerenga, ndipo mawu akunena kuti mawa mwake anaona Yesu ali nkudza kwa iye, nanena, onani mwana wa nkhosa wa Mulungu amene achotsa tchimo lake la dziko lapansi. Aleluya! Yesu Khristu akufuna achotse tchimo la dziko lapansi pamene ulosi wa dziko lapansi wafika kumapeto kumene dziko inde ndi mpingo zikulumikizana tikukhala mu nyengo zoopsa kwambiri zimene ife tikuyenera kuzindikira ndi kuyenera kutsegula maso athu taonani yesu khristu analolera kukhala nawo maonekedwe a mwana wa nkhosa inu mkango ndi nkhosa sizingakhalire limodzi chimbalangondo ndi nkhosa sizingakhalire limodzi nyalugwe ndi nkhosa nkhosa iyi ithedwa koma nkhosa imeneyi ndi imene ili nawo makiyi ayi- ayimfa ndithu ndi manda nkhosa imeneyi ndi imene moyo wa wina aliyense yasungidwa ndi mwala wo- wodu- wo- ndi mwala wapangodyawo umene pakugwa udzagwetsa fano udzaphwanya ma- maiko onse ndipo am- chochitikacho chidzachitika ndikufuna ndiwerenge nanu chinthu ichi pa daniel chapter 2 pompaja pamene tinali paja pamene tikupita kumapeto kwa utumiki wathu daniel chapter 2 verse 44 daniel chapter 2 verse 44 lemba likuti chani daniel chapter 2 vesi 44 akutifotokozera kunena kuti ndipo masiku a mafumu aja mulungu wakumwamba adzaika ufumu woti sudzaonongeka nthawi zonse ndi ulamuliro wake sudzasiyiridwa mtundu wina wa anthu koma udzaphwanya ndi kutha maufumu awo onse mulungu wathu ndi mulungu wokhulupirika inu amene akufotokoza kunena kuti atatha masiku awo masiku a mafumuwo new world order itadutsa yesu khristu adzakhazikitsa ufumu wake umene sudzasunthidwa

Zina zimene zadzadza ndi chani? Ndi chifukwa chake tikuona LGBTQ. Mu 2021 Papa Francis anafotokoza kunena kuti mu Katolika sitingalole ma homosexuals, LGBTQ ndi tchimo. Koma mu chaka cha 2023 Papa yemweyo anayima nafotokoza kunena kuti tiyeni tiziwadalitsa, munthu akhoza kusankha munthu amene akumufuna. Takumbukirani tinakambirana pano kuchokera mu zolembera za ku satanikiko kunena kuti amafotokoza kunena kuti satana kungofuna kuti inuyo muzikhala ndi fani kaya mukamatsutsana nazo zinthu za munthu wina zoyipa za munthu wina zisamakuwaweni musiyeni achite ndipo musakwiye ndi mfundo za satana zimenezo Mfundo zosafuna kuti choonadi chilalikidwe kwake ndi kupondereza ndi kuphwanya zonse zoikika za Yehova. 2 Timoteyo chapter 3 zimadzi zimene chinjoka zinalavula zimene zadutsa zafikira miyandamiyanda yosiyanasiyana ndipo makachisi akokoloka Ndi zina mwa izo ndi ziti? Tikanakonda tikanawerenga kuyambira vesi 1, koma tikufuna tingoyambira vesi 5. Vesi 5 akufotokoza kunena kuti, Akukhala nawo maonekedwe a chipembedzo, koma mphamvu yake adaikana, kwa iwonso udzipatule. Ili ndi chenjezo lotsiriza ndithu. Chisomo chikupita kumapeto. Satana kanthawi kamuchepera, pompano lipenga lotsiriza limveka. Mavuto awoneka. Akuti ali nawo maonekedwe a chipembedzo koma mphamvu yake anaikana. Kukula kwanga konse tinkamva kunena kuti kumakhala mapemphero a azimayi. koma mpingo wa mulungu sumapezekako koma chaka chathachi azitsogoleri a mipingo ina yopemphera sabata anakapezeka pakati pa mapemphero a azimayi in the name of ecumenical ecumenical akuti ali nawo maonekedwe achipembedzo koma mphamvu yake anayikana Amatchula Yesu Yesu, Luka 7, pamene Yesu akubwera adzafika powuzidwa kuti sindinakudziwani. Inutu mu zipembedzo zina zimene mulizi, zimene maziko ake si Baibulo, maziko ake ndi zikhalidwe za dziko lapansi, inde maziko ake ndi apapa, inde ababa, inde a major prophet. Ameja wani, tazindikirani kunena kuti mukumwa ndithu madzi aku Babulo, ziphunzitso zaku Babulo zowononga, zakupha. Zindikirani kunena kuti tikukhala kumapeto kumene Satana akufuna kulumikiza mwala ndi chitsulo, mwala kuyimira ma political powers, dongo kuyimira zipembedzo. lero uli kwafika kumalawi kunoko chaka chatha uku mwana wa chakwera watulutsa buku lake lonena kuti reli, reli, church and state are married are now happily married pa nation inatuluka news imeneyo kwa amene mungafune ndikutumizirani muione are happily married kulemba bukhu ndipo achakwera anapita kukali- kukali- kukalipanga nivewo buku limenelili m'malawi munomo akuti a boma ndi a chipembedzo akuyenera kugwirira ntchito limodzi ndipo nthawi ya covid chimenechi chinaonekeka kwambiri pano ndi nkhani za chilengedwe zati kukonza chilengedwe pamene tikuziwa zoti mwala watsala pang'ono kuzamenya moti uthenga umene ungalayikidwe ku dziko lonse lapansi kuti konzani mitima yanu Konzani njira zanu, Yesu Khristu akubwera, monga Yohane analalikira. Koma ayi, tikonze chilengedwe, tikonze chilengedwe. Nde vi ndalama, nde vi ma workshop. Tonse amene tikulalikira choonadichi tikuoneka anthu oyipa. Tamvetserani cholembera china chochokera komwe uko kwa anzathuwo. amene amakhulupirira za chitayiko zimenezi akufotokoza. Ndiwerenga mu Chizungu, mu bukhu lolemba kuti A New Inquisition, imene inalembedwa mu 1989. Kwa makolo amene mukumvetsera chinthu ichi, mu zaka za ma 1989, 1990, kunali nkhondo pakati pa Russia ndi America. Itatha nkhondo yachiwiri, before nkhondo yachiwiri, kunali ma world superpowers awiri. Great Britain. Mafumu, wa- mafumu 10 aja analibe ndi mphamvu zawo ku Europe. Koma itachitika nkhondo yachiwiri, ha, chuma chawo chinasokonekera. Britain, Europe anathera pamenepo. Ndiye kunasalano amuna awiri awa, Soviet Union, America. mu 1990 nayonso soviet union russia nayonso inagwa commun- communist inagwa pati ndikuno kunalwana ati na democracy america inalowa. Mmene ulosi uwu achina Ellen White amaunenera kunena kuti America ndi imene adzathandizire dziko lonse lapansi kuti lipembedze fano losema anthu ankaona ngati zabodza chifukwa America analibe mphamvu ma 1844. Koma mu chaka cha 1990 zinakwaniritsidwa izi. Ndiye tamvetserani cholembera chimene chinatulusidwa 1989. zaka 36 zapitazo, almost 36 zimene zapitazo, akufotokoza kunena kuti simply stated adler argues that we will not be able to attain world peace until we attain cultural unity akuti ndizosatheka ifeyo kunena kuti tikhale ndi mtendere mpakana chikhalidwe chathu chitalumikizana ati chilumikizana motani but adler argues that there is only one obstacle to this unity, Christianity. akuti pali chikha- chikhomo chimodzi chikhristu ndi chimene chikulepheretsa dziko lonse kuti liyanjane si achisilamu si mahindu si akuchina si anthu osapembedza amene akulepheretsa koma chikhristu chifukwa chani chikhristu chikuyenera kulepheretsa zinthu zimenezi adra's point is simple christianity claims supernatural knowledge ndikumva kukoma mkati mwanga akuti chikhristu chimakhala nazo mphamvu zoposa maulamuliro a dziko lapansi ndinu oposa alamuliro a dziko lapansi tinawerenga ndithu kuchokera m'masalimo 113 kunena kuti mkamwa mwana muzachuluka mawu amphamvu onenera otsutsana ndi tchimo tazindikirani akufotokoza kunena kuti and divine revelation kodi vumbulutso ili ndi la munthu ili vumbulutso ili likubwera mwa mzimu woyera sikufuna kwanga ayi kuti zinthu zonsezi zivumbuluke ndi chifukwa chonena kuti mulungu anachiyika mwa aneneri ake nachiulula Aneneri ake ndikukhala pansi ndikuwerenga. Inde, ngakhale zaka 40 zimene ndikukuuzani kuti Nebukadineza ataona loto, panatenga almost zaka 40 kuti Daniel aone loto. Sindinagugule pa intaneti pena paliponse. Koma kupyolera mu zaka zimene zinasindikizikako, calculator yanga yandithandiza kuwerengera kuona kuti panapita almost zaka 40 kusiyana kwa, kusiyana kwa zinthu izi. Ophunzira Baibulo wina aliyense Mulungu amampatsa nzeru. ndi kuti chinthu ichi chiyende chonchi supernatural knowledge divine revelation kuti inuyo mukhale ndi vumbuluso lopatulika lochokera kumwamba musowekera kumwa mitsinje ya moyo yolonjezedwayo imene yesu anayilonjeza kwa ana ake pa yohane chapter 7 verse 38 kuti idzatuluka mkati mwanu, ndipo mwa inu mudzatuluka choyera chopatulika champhamvu chimene ngakhale maufumu a dziko lapansi sangachitsutse. Ngakhale nzeru ya dziko lapansi idzadabwa nacho, kunena kuti, Ichi chatheka bwanji kutuluka m'kamwa mwa munthu ameneyi? Tamvetserani. Akunena kuti this divine revelation that is divisive and not open to rational debate should not be tolerated posachedwa m'bale wanga amene ukuli okhulupirira zindikira kunena kuti chikhulupiriro chimene wachigwiritsa chenichenicho cha yesu khristucho pompano sachipanga tolerate ma freemason awa afika pofotokoza kunena kuti kuti tilandire world unity pafunikira kukhetsa mwazi pofunikira kukhetsa mwazi pa daniel chapter 3 nebukadineza anayika chifano chifano cha golidi chonse kutsemphana ndi vumbuluso la yehova si vumbuluso limene anafika polivomereza kunena kuti daniel mulungu wako ndi mulungu wa milungu mfumu ya mafumu amene wakupasa ichi ndipo mu, mu babulo monse anthu onse apembedze satana ankangomuona kumati ng'oo dikira mawa ndikupezanso ndikupasa kukula mtima Panangopita zaka zochepa, anadzipangira chifano chonse chagolide, kunena kuti iye adzalamulira mpaka kumapeto. Koma Nebukadinezara ali kuti? Kulibe. Ulosi unakwaniritsidwa. Lero tizilimbana ndi omwe akatolika apapawa chifukwa ufumu wawo ndo umene uli wamphamvu. Koma zindikirani, mwala umene ukubwerawo, sitikudziwa kunena kuti kodi metal yake ndi ya mtundu wanji. Koma metal yake ndi yamphamvu yokwanitsa kuswa chitsulo. Metal yake ndi yamphamvu yokwanitsa kuswa inde ngakhale brass. Metal yake ndi yamphamvu yokwanitsa kunyeketsa siliva ndi golidi. Ndiye Yesu Khristu. Pamene akubwera kuzaphwanya ma system onse a dziko lapansi, inuyo muzakhala muli mbali ya ndani? Muzakhala muli mbali ya chitsulo, inde, mbali ya Roma ndi ziphunzitso zake zimene zili zochokera mkamwa mwa chinjoka, chifukwa mphamvu yake ndochoka kwa chinjoka. Tawerenga tiyeni tiwerengere limodzi. Robert Muller nayenso Freemason wina analemba chinthu ichi. chimene chikuchokera m'bukhu lonena kuti New Genesis, mumvetsere, akufotokoza kunena kuti, The world's major religions must speed up dramatically their ecumenical movement. Ndi chifukwa chake pang'onong'ono mukumamva kunena kuti a itsogo atsogoleri a mipingo akumana ndi atsogoleri a boma. mpaka m'malawi muno muli public mali chani PAC kaya ndayiwala kuti imatanthauzanji koma ndikagulu kamene kamayimirira ka- ndikaboma komanso komweko muli azibusa amene amakhala ndi say mu zonse zimene zimakambidwa mu parliament sizimayenera kukhala choncho mpingo ndi boma sizimayenera kuyendera limodzi pamene nebukadineza anayika chifano chonse nakachiyamika anazika pa mpando wa mulungu nafuna kupembedzedwa Lero chuma chikugwachi taonani pa news inuyo mmene mtengo wa golide ukukwerera. Talowansotu mu golden age. Ena munamva ndikukamba mu ulaliki wa mmbuyomu kunena kuti talowa mu golden age imene olemera akuthamanga kumakagula golide kuti asungebe ulemerero wawo. Koma tazindikirani chuma chawo pompano achitaya mumsewu chikhala chopanda pake, chikhala chovunda. Ulosi uwu ukwanitsidwa olo mukakamire maphunziro kuti mufuna mukwere muzakhale maudindo muzakhale ma ceo ma president zindikirani ndizopanda ntchito ndi za dziko lapansi ili bwanji mukakamire yesu khristu kukhala mbuye ndi mpulumutsi wanu mutenge iyeyo kukhala chishango chanu amene mwalo wake ndi wamphamvu okwanisa kuthana ndi mafumu a dziko lapansi ndi akufotokoza kunena kuti anthu akuyenera kulumikizana pa kulumikizana pa kuti chani and recognise the unity of their objectives in the in the diversity of their cults ati cults cults ameneyu ndi C U L T S mwina matchulidwe andivuta pronunciation koma mawu ake ndi amenewo ati timagulu timene timakhulupirira mfundo zina zake ndipo safuna kususika amatchula kuti ndi ma cult ndiye tamvetserani my religion right or wrong and my nation right or wrong must be abandoned forever in the planetary age this is new world order akuti chipembedzo cha inuyo kaya ndi cholondola kaya ndi choona kaya mapemphera la sabata kaya ndi cholondola mene chili cholondolamo mukuyenera muchipange abandon mu dziko limene tikulowali Kaya dziko lanu ndi limene lili kupanga zinthu zolondola, dziko la Israeli limasungabe Sabata mpakana lero mu Chiyuda mwawomo, ngakhale amamkanabe Mesiya, amamuyembekezabe Mesiya abwere. akuyenera apange abandon zonse in the planetary age tamvetserani zimene ananena Alice A Bailey ameneyo ndiye ananena bomba lalikulu mvetserani ndiwe- ndiwerengereni ananena kuti, mu buku lolemba kuti World Goodwill Letter, analemba kunena kuti, The day is dawning, tsiku likufika, when all religions will be regarded as ema, ema, emanating from one great spiritual source. Ha! Ulosiwu wakwanitsidwa mu chaka chino cha 2024. Anzanga amene muli pa WhatsApp group tigawana zithunzi. Papa Francis wafika pofotokoza kunena kuti zikhulupiriro zonse ndi zotitsogolera kwa Yesu, kwa Yehova. Palibe chipembedzo chimene chili chachikulu kapena champhamvu kuposa chinzake. Panali Ayuda pamenepo, panali Mahindu, panali a Bahai Faith, panali Asataniki, panali ma atheist, Panali asayansi onsewo akuti zipembedzo zonsezo ndi zowatsogolera kwa Mulungu. World World Religion yakhazikika ndithu pansi pa Papa Francis chifukwa iyeyo anatengedwa kunena kuti ndi chaplain wa United Nations. Tili ndi United Nations koma maiko osiyana muzochitika. Amakhala pansi kupanga spend vindalama inde pano ali ku unga. Cop 29 ikhala ikuyambika pompano mu November muno. Azikambirana mfundo ngati akugwirizana. Akamatuluka pakhomo wina aliyense wagwira mfundo ya kwawo. Chipwirikiti basi chisokonekero sizizalumikizananso izi kutaya nthawi. Koma tamvetserani. Akufotokoza kunena kuti ma efforts awo akuyenera kufika patsogolo ndipo ndi zoona panopa mpingo ukutenga mphamvu. Ngakhale adzitsogoleri a dziko pamaso pa Papa kumafika pothunthumira. Wakwaniritsidwa ndi ulo- ulosi uwu. Matchalichi onse alumikizana, agwirizana, amvana chinthu chimodzi. Ndi akufotokoza kunena kuti all will be seen as unitedly providing the one route out of which the universal world religion will inevitably emerge. Akuti onse azaoneka ali pamodzi. Chivumbulutso chapter 17. Akuti onse anali a mtima umodzi napereka mphamvu zawo kwa chilombo. Ma president onse atakhala wamphamvu bwanji Putin. Trump iyayi, wina uja Macron, kaya ndani uyu Netanyahu wa ku Israel, kaya Chakwera wa nthawi imeneyoyo azafika opereka maufumu awo ku mpando wa chipapa. Pompano Katolika alamulira, koma ulamuliro wake ndi wachitsulo, okupha, opondereza, oyankhula za mwano, otsutsana ndi china chilichonse choyera cha Yehova. Tamvetserani, Alice A. Bailey, kamtsikana ka ku satanic aka kanalembanso zotani mu new dawning yawoyo a- mu m'bandakucha wawowo analemba zotani analemba kuti then there will be neither christian nor heathen akuti sipazakhala mkhristu kapena wachikunja haleluya kaya nde anthu adzakhala anthu adzakhala chani kaya koma ine ndikufuna ndidzakhalebe mkhristu neither jew nor gentile kulibe myuda kapena gentile mwaonatu kukopa nayenso satana mpaka nalero akukoperabe mavesi but simply one great body of believers ati basi chigulu cha anthu amodzi okhulupirira gathered out of all the current religions all the current religions mwina wina akhoza kunena kuti ndimafuna kupanga chisankho cholowa mpingo wa mulungu koma sindipanganso mesa amakachisalumikiza nthawi yake sinakwane ino ndi nthawi kunena kuti khalidwe lisungike chifukwa pali ziphunzitso zina mwina zimene sindingathe kufotokozerana pa gulu chonchi. Timafotokozerana m'zipinda za m'makachisimo zimene zili zozama zimene zili zoyenera kuti zitithandizire kukula mu chikhulupiriro chathu. Monga tinafotokozerana dzulo, dzana, kunena kuti mbewu yosathiridwa imafa. Ndi chimodzimodzi munthu amene sapezeka pamene pali olungama. Aheberi chaputala 10 vesi 25. Musaleke kukumana kwanu pamodzi. Mbewu imene sakuthiridwa imafa. Ukapita pa maso pa anthu amene akuphunzira choonadi Bible mmene ilili umaphunzira zinthu zambiri. Sizonse zimene mungazimve pa social media. Ngati muli ndi chipembedzo chongodalira kuti akuti alalikira pa social media mudziwe zonena kuti mukhoza kusocheretsedwa. Koma mukuyenera kupezeka mukupezeka pagulu pa anthu amene ali okhulupirira. Bible lanu taziwerengani panokha inu. Akufotokoza kuti sipadzakhala Mkhristu, sipadzakhala heathen. nyengo yowawa imene dziko lapansi lifikeyo pamene dziko lapansi likusonkhanitsa dziko ndipo ndakhudzika kwambiri ndi nyuzi ya dzulo papa wafika ku america ndafotokoza kunena kuti ndiwerenge nyuzi yo mmene ilili mchizungumo kuti okumva amve chimene papa wanena anena kuti pope travels to the heart of europe to appeal for peace and to boost his dwindling flock. Akuti wapita ku Europe ku mtima wa Europe kadziko kamene kali mtima wa Europe. Ku nkhosa zake zimene zili zofooka. Kodi inuyo tate wanu ndi papa? Yohane chapter 10 akuti chani? Nkhosa zanga ndili nazo. Ndipo ndikaziitana zidzamva. Kodi inuyo mukumva kuitana kwa Yesu Khristu lero lino? Kodi mukufuna kumtenga Yesu kukhala mbuye ndi mpulumutsi wanu? Tatiyeni tiwerengere limodzi. Yohane chapter 10. Yohane chapter 10 pakufotokozedwa malo amphamvu. Pamene dziko lonse, pamene papa akuliona dzikoli, akumaliona pamwamba, iye nkumaziona pamwamba, monga Nebukadinezara. ndikumakayenda kumakapanga appeal kwa dwindling flock ku nkhosa zake zimene zili zofooka zimene zikuchepa kuzilimbitsa kodi inuyo chilimbikitso chanu chikuchokera kuti mapemphero anu ndi olembedwa nyengo zi- nyengo zomatutumutsazi muzipemphera mapemphero o- o- olembedwa manovena inde rozari mulungu atithandize atichitire chifundo chifukwa tikukhala mu dziko la tsoka yohane chapter 10 verse 16 akutifotokozera kunena kuti nkhosa zanga ndili nazo chapter 10 verse 16 akufotokoza monena kuti ndipo nkhosa zina ndili nazo zimene sizili za khola ili, izinso ndiyenera kuzitenga, ndipo zidzamva mawu anga, ndipo zidzakhala gulu limodzi, m'busa mmodzi. Aleluya! M'busa mmodzi, gulu limodzi. Inu Mulungu, Yesu Khristu akusonkhanitsa olungama Ake kuchokera ku mphepo zonse zinayi za dziko lapansi mu choonadi. Baibo ili ndi imene ili muni mu mdima wa dziko lapansi. Pamene mapazi athu alowa mu New World Order, ma system onse akhala ali mkati akuchitika, smartphone, digital, digital ID, zonsezi zikhala zikulamulira ndi bank account ndi zimene zikhale zikulamulira umo. Pamene dziko lapansi likufuna likhale ndi banja limodzi, pasakhale mkhristu. pasakhale heathen kodi inuyo musankha kukhala chani chifukwa tikuona pa mpingo wa ku laodekaya lonjezo la mpingo wa namba 6 ku mpingo wa laodekaya linafotokoza kunena kuti mngelo wa namba 7 yo kunena kuti ukanakhala chifukwa chonena kuti ndiwe o- otentha chabe Ukanakhala wootcha kapena wozizira zinali bwino. Koma chifukwa choti ndiwe wotentha chabe, ndidzakulavula m'kamwa mwanga kundichititsa nseru. Chikhristu chapano ndi chochititsa nseru. Anthu angokhala nawo maonekedwe a chipembedzo koma mphamvu yake anaikana. Tikukhala masiku oopsa a dziko lapansi. Tikuyenera kukonza njira zathu ndi kumutenga Yesu Khristu kukhala Mbuye ndi Mpulumutsi wathu. Tamvetserani, kuchokera pa yohane chapter 12 verse 26 verse lathu limene tamalizire mu tsiku la lero verse 26 yohane chapter 12 verse 26 akufotokoza kunena kuti ngati wina anditumikira ine anditsate condition yake ndi imodzi ngati inuyo mumamutumikira yesu khristu mukuyenera kumutsata Siyani kulondola mpingo, siyani kulondola maprofeti, siyani kulondola papa, siyani kulondola shehe kapena wina aliyense amene amaoneka wamphamvu kaya imamu wa mtundu wanji, koma londerani Yesu Khristu. Ndipo kumene kuli ine, komwekonso kudzakhala mtumiki wanga. Kumene kuli iyeyo, Ambuyeyo, komweko kudzakhala mtumiki wake. Mungaka yake Yesu Khristu adzatibisa. Inde, ngakhale pamene chisautso chidzafike, chitafike poopsa kwambiri Yesu Khristu asanabwere. Pamene fano likhale lionetsere ukwiyo wa, lionetse mkwiyo wake ku dziko lapansi. Koma mungaka yake Yesu Khristu adzati, adzatibisa. Tizabisala ife mwa Yesu Khristu, akutifotokozera kunena kuti, ngati wina anditumikira ine, Atate adzamuchitira ulemu iyeyu. Aleluya! Sankhani inu kumutumikira Mulungu lero mukanali ndi moyo. Mulungu adzakuchitirani ulemu inu. Tizalandira mphoto ife chifukwa cha kulalikira uthenga, kuchenjeza dziko lapansi kunena kuti kuli mitsinje ya Babulo imene ikuyenda. Komanso nthawi yomweyo kuli mtsinje wa moyo umene Mzimu Woyera akupereka pa thupi lina lililonse limene lazipereka, limene lavomereza kunena kuti inde Ambuye ndinenera. Uyenera iwe kunenera. Ndiye uthenga wa tsiku la lero umene timakambirana. Mwavomereza kunenera kodi? Mukufuna mphamvu kodi? Mzimu Woyera alipo. Tipemphera pemphero lopempha Mzimu Woyera kuti atidzadze natidzadza ndi mitsinje yake ya moyo ndi kuti ponse pamene tikayenda tikalalikire za choonadi ichi. Titseke maso tipemphere. Oyera, oyera, Tate wathu okonda amene kokhala kwanu ndi kumwamba. Nthawi ino tikupereka moyo wathu m'manja mwanu. Kufunsa lonjezano la Mzimu Woyera, poti mmene ndi mu nthawi yake ya masika tikuyenera kuzapempha Mzimu Woyera. Ifetu tikupempha Mzimu Woyera kuti tikhale mboni zanu ku dziko lapansi. Mutichotsere mantha ndi kuti tikanene choletsedwa ndi dziko lapansicho. Pamene dziko lapansi likulumikizana kupanga chi- chi- chi- chipembedzo chopanda chikhulupiriro. Inde, chipembedzo chokhazikika pa maziko a Satana, chinjoka, dyabulosi, ife tikupempha kuti maziko athu akakhale mwa Inu. Atate, monga mwanena kuti wina aliyense amene adzakutumikirani, Atate anu adzamuchitira ulemu, tikupempha kuti Mulungu wathu mulemekeze mwana wathu. Pempha, landirani kupempha kwathu, khululukirani machimo athu, ndi kuti mutigwiritse ntchito pamene dziko lapansi likupita kumapeto. Tipange chisankho chokusankhani Inu, Yesu, kuti pamene mukubwera mudzatipeze ife tiri olungama, opanda kususika kwina kulikonse. Tapempha zonsezi kupyolera mu Dzina Lanu, Yesu Khristu. Ameni. Kufikira tsiku linanso, Mulungu akudalitseni. Tsiku lina tidzaona kunena kuti kodi fano losema lija lasemedwa kufika pati? Mulungu akudalitseni, akhale nanu. akwaniritse zosowa za- zosowa za moyo wanu wonse koposaposa mzimu woyera asakuchokereni monga sauloyo koma nthawi zonse ayende nanu nakuunikirani njira ya moyo wanu kufikira kumapeto kwa moyo uno amen nebukadineza maloto ake anaona chifano chifano cha munthu chitaima chindunji naye